igbo bụ igbo igbo ekene m akọmana m nwoke a na-eko igbo ka ọjọ onye mana na-adị mma n'arụ a ga anyị kọwara gbasara nwanne anyị nwoke emekwa omenala emekwe mmụọ na laik na-emekwa anyị bụ ndị igbo na laik nakwa omenala dịkwa gboo gboo ọ bụrụ osisi a na anyị nwa n'aka wee na-asị ka anyị gee ntị n'ọnụ ihe ọ ya-ekwu ihe ọ ya-akọwa ma ihe ọ ya-enyere anyị aka onye ekwe sọ m aka wee na-asị ka unu na-egekwe okwu a ka unu na-eshekwa vidio ka ọ na-erukwa unu ga-eru aka igbo biko ekene m nke ya chi ya zere ise ise ise ọra na eze ọ mmanwụ na ebe onye ụnụ na-anụ onu ya bụ okongwu dibịa adreesị ife dị iche onye na nọ na nke ya bụ bịa nso dụdụta adụdụta high chief ego mmiri one of Okija oke dibịa na-agwọ ọbara ụra ọgbọkwọsọ ka ọgwụ ka ọ na-agwọ ọya ọ na-agwọ erike ị na-ege ntị ị ma na m gwa ụnụ na dibịa nwere nke ọ na-eme dibịa nwere nke ọ specialize in ya into ị na-ege ntị ehe nya ka anyị sịrị ka anyị bịa nụ ka anyị fụ ka anyị maa ife o menwu ka anyị maa ka o si bido ma na ọ makwa ya ama ka ọ wayo ka ọ na-egwu maka ị ma na ndị wayo karịzi ị na-ege ntị folonụ my second page okongwu dibia adreesị ụmụ alụsị folonụ ya ọ my second page m ga publish on December 5 ka m ga publish the page for English for people that is not understanding English language unu abịa that side that is where I will be preaching English so na-ekwu ka m si ekwu onye a nọ na nke bụ na nke ego mmiri alụsị na-apụ apụ o menwu ife afụ anyị ma na m gwa unu before review dibịa ana m ebu ụzọ nye ya ọrụ ya nwa amarọ mana nwere m ike na-ekwuzi ya kịta ọ naanị ya a bụ ebu ụzọ nye dibịa ọrụ ọ ga-alụ ọrụ onye a kpọọ m sị m na ọ ga sị m ya daalụ then onye a kpọọ m sị na ọ garọ ife m na-eme bụ refund ego ana m arefọndụ money steady ị ghọta arefọndụzie ego ablọk wa m nọmba ya ma na o nwere ife doo ya anya na-ege ntị maka ndị dibịa wayo karịsịrị aka ahụ so na na ebe anyị nọ nye m fon kwa ụnụ na-afụ ya ee nwatakịrị a nwe ife ọ na-eme daalụ ee ọra

Ee, Okonkwo ga-abara ya koro nnọọ. mmadụ nnukwu mmadụ Ya gazie. na ị rụgodo ọrụ tụrụ m n'anya nke ọfa mụa ma yes na e nwe ife ị na-eme na ọ bụlọ ọ bụlọ na-ekwu so ọ nwere ụfọdụ ajụjụ m sị ka m jụọ gị ị na-ege ntị nye m fonu so biko gwa ọra na eze kedu afa gị Ee, ọhaneze ga-anụ m afa m bụ ego mmiri one of Ọkija. Ọ gara ịgba Ọkija. agwụ nsị na-eme esi n'eriri ọdịkwu na mgbe ha na-asụ ebe na m ụwa nwere agwụ nsị ya ya nwe ọdụ a ọdụ a na-ejekwa ya na ya na otu milion sọntị Hmm. ya bụ ọdụ jikwa ike dị ya ọdụ ji wee bụ ngwuru adịghị ya Hmm. ngwuru na ya ya bụ ngwuru a nwekwa arụsị nwee mmeri Hmm.

ọ bụrụ na ọ fekọrọ aka ntụ mm. fekọọ ya ọnụ ntụ mm. anya one month ọ nọ na-achịta azụ aka adị m okwu okwu ọ bụrụ na onye ụba nsị fọdụ amịrị ihe ma stroke anyị ọgwụ ọgwụ nwe ya two days onye ọsị onye ọsị na palọ ebe a ebe niile na-esi hmm. anyị stroke na mpe ọnwa ga akpụ nchawa isi hmm. a na-enwe ntụ eche na ọ malaria esọndị emere na-emerụ mana ya nchawa isi mana what of ọ bụzi na the sickness bụ spiritual like na ọ ife a kọ ya akụ a ga-ebu ụzọ nchi ekpekpe nwe eziokwu nụ okay a ga-ebu ọchụ ya ekpekpe nwe ọchị afa mmiri yes yes achọzi afa mmiri ahụ amaghị gịnị na-eme ya hmm. mana ife onye stroke dara ị ya nwa ya stroke dara nke bụ eziokwu eh? Eh. ụnụ ma na mgbe gboo mgbe gboo mgbe bụrụ gboo hmm. ọ ndị a bụ ndị ọya abụọ ọya be anya ya gbakwuru na enidi ọzọ ị jụba na ọya gị a bụ nne nne mere ka ọ nna nna gị ị ghọta mana since oyibo pụtazi ọ ụlọ ọgwụ ka ị ma mm. ibe ege ntị so kedu nke dị ya ihe oke ite nwunye ite oke ite na nwunye ah. oke kee ihe ọ na-alụ ọ na-ebute ego ite ebute na-ebute ego na-ebute connection eh. ebute nwa ndị nọ na di na nwunye hmm. e nwee di e nwee nwunye hmm. ọnwa aka ya dịka dịdị si ochie pọnchie atị hmm. nwunye ite ahụ ya si ahụ

ụmụ nwoke ịtọ ka anyị dị na ụmụ nna m mụta ee mụnwa zụtọrọ nke bụ last girl okay so ya niile ọsọ m n'obodo oyibo sọ m n'obodo ego mụnwa sị ya nọkwa obodo oyibo before m na-agwụ nsị egwa m nne m echi ime okay ị gabugo obodo oyibo ya before na agaghị m motopo motopo ya ya agaghị ya motopo nọga many years nọ ya natakwa Hmm, gakwa Ethiopia hmm. natakwa sụ Malawi gakwa South Africa

yes mana chekwa ewena iwe na m na-etinye aka n'ọnụ mgbe that time i jebugo obodo oyibo before e wee nye ụnụ the ịsa aka mgbajie ka ọ ka e nyesịrị gị ịsa aka i jee obodo oyibo oge anyị dị mpe enyere m ịsa aka mgbajie ntụtụ hmm. mụnwa achọ ime ya gwụzi mgbe ahụ ị chọrọ ime ya ee eh, mụnwa achọ ya ime ya gwụzi mgbe bikọta nwa asị na achọ m ije obodo ahụ na nsụtụ ọgbọ m mfe n'elu obodo ahụ so mụnwa jezi fụ na ihe niile ike ọgbanye aka ọ bụ nsị abụ m okpu okwu hmm. ka m mere jefe mechiri ma ọ ya dị aka nyi wekwu ọ sị onye chi akpa okpu okwu anyezi okpu akwa ya nke bụ eziokwu and since imebe ya ọ gabalụ n'ebe nọ na na-agara oge a na obodo ibe mmanụ maka ebugasị ga-akpọ nga ike akụrụ ọgwụ

enye ule ụkwụ aza napụtasị ahụhụ ee ọgwụ ahụ ọ dị mma nwaanyị atụ ime before nwaanyị atụ ime before ọ dịbe ma ọ pụọ hmm. anaghị onye mụta na nwaanyị aga okay o nwere onye na-ajụ gị ajụ ebe afa ya bụ Udenze Izu sị na ite ife nwa

adị atụ ime Yes. etejọọ ya afọ ọ ga-adị mma ma nke bụ ọ dị ime ọ pụọ ọ dịgo ma ọ pụọ a na-atụ ya bụ nke ndị ọcha kpọrọ miscarriage miscarriage. etejọọ ya afọ ọ dị mma mụta nwoke mụta nwaanyị yes ọ bụrụ na nke na nwaanyị nwaanyị etiri ọgwụ ụmụ ọgwụ nnekwu na ngosiri na nlọ na ama ụwa aka anyị bụ ụlọ ewu mgbara mbọsị ya ọgwụ ahụ na-eru ahụ nna ya a, kedu ebe i debere ọ na-eru ego ife ede ọ ị na-apị ị na-afụ ọ na m ada ife a nke a bụ nna gị
okay ọ dị ya afọ bụkwa ife i jikwa n'aka yes yes yes yes
ọ sị ọ nwee onye na-ajụ gị ebe a how many years have you done the work ihe a bụ ihe bụ n'aka nna m dịka ya mee 4 years now 4 years nna m Uchechukwu ọ zago gị ajụ ọ sị na 4 years ya dị ife a gịda ege ntị

ewe n'iwe igosi ya anyị nke ọkwa ya mm-hmm. ka onye dịkwa nka eze nwaanyị mmiri mụ agbanye ọsọ ọbịa ka m bụ ke mmiri dịzi ebe a ke mmiri o si bịa ya mmiri ogwu Ọkịja mmiri ogwu Ọkịja ya mmiri nwaanyị arụsị nwaanyị ọzọ ogere a na-amụ ya aka Wow. Arụsị dị powerful ife nwaanyị sef nwaanyị ma bu. Yeah, yeah. Na nwaanyị sef nwaanyị sef nwa mmiri ka m. Kewezi. Anya nwa anya na akwụkwọ ọgwụ. Mana ewere nzu na ọjị na anyanwụ gwa okwu ya ma ntụ azụgwa kotu ka ọ dị. Ikwu ofu m ofu nkwuo m ofu mme. Mba ị confirm m godolu maka ọrụ nyere ị deliver mma yes na o nwe ife. Nke a bụ arụsị a na-eku ya nwa. Ihe a dị nga bụ ahịa na ahịa dị nga bụ eji eteje nwaanyị afọ. Afịfịa eji ekechi nwaanyị afọ. Eji eteje nwaanyị afọ.

ịnakụ ndo akwụ ya ewere ya gbuo ite nwanne nke ọbụla nọ ego na-abịa ozugbo ozugbo ịta mgbọrọgwụ ata sị ya bụ ihe na ya fụ ihe mgbe bịa gwa m a na-atakwu ya ata ịta mgbọrọgwụ ya ata mkpọrọgwụ ya oso wuchi ose karịkarị ihe dị iche ya dị gọọmenti ji nga na-asị no no no no iwerụzie ya gbuo ite ọ bụrụ mmanwụ ọ bụzi mmanwụ ọ m na-abịa Okay, okay. mbataba bataba ọ nke a mmụọ ahụ gwara ahụ ụlọ azụ agbata di na nwunye Ihe Ụlọ asị. agbata di na nwunye Mm, ọ ya oke mmụọ ọ nwere mmiri alụsị nwere ngada alụsị nwere mmiri mm, ebe a na-ekwukwu di na nwunye esemokwu dịgharị mm, ọnwa anụ ọgụ di oge anụ ọgụ di na-achọ di mm. anụ ọkụrụ ọbụla ọbụla ọkụrụ yes ọ nwere onye sị gị em mary smith snatch sị gị nye adreesị ka onye chọọ ịbịa ka eke ihe ka ọ ya esi bịa ee anọ m ọkịja

yes ebe nga basikwa ahịhịa ịkpatakwa ife ebe a yes ok ndị nke a gịnị nke agwụ nsị nna m agwụ nsị nna m ok agwụ nsị Yeah. agwụ nsị nke anyị nwesị ọbụla Ee.
ọra na eze ụnụ afụgonụ Ọ ife ekwu ka a na-eme ofu nkwu ofu mme Hmm? enyekwa m ihe ọrụ ọrụ a kọnfam mụkwa ma ọ bụkwa ile ọ bụkwa gokọm na-ege ntị ok afa ka na-abịa afa ka na-abịa ka ya agbara ụnụ afa ọ nwayọ nwayọ ị na-ege ntị ọ nwayọ nwayọ taa ka m bịa na nke ya online ka mụ na ya na-ekwubu ọ rụọ ọrụ nlụta wee sị ka m bịa na mmiri a dị n'ime basket a ọkwa obere ife Hmm. hmm. otu a mmiri dị n'ime nkata ọhịa ehi ehi hmm. kezi ihe ọ na-represent eji nwa dibịa ji mmiri ya m pụta ụtụtụ m we ya saa ihu m ọnụcha na-agọ ọfọ eji eh. agwọ ọya iji agwọ ọya afta nwaanyị isi ọgwụ nwaanyị na afọ ịkpọ ọkụ ahụ eh. kasị igiliga na-egbu oroma igiliga nso otu ala n'ime mmiri ya si ga akụli mmiri ya nwaanyị ya uche ọgwụ agwụ agwụ nke a aga ọmụta ọsụ na ọtụ ime ahụ ọ mụta ozugbo ozugbo ahụ
kedu ashọransị ị na-enye na onye ọbụla bịa ebe a lụsịa ọrụ na nke nwa pụta ka a na-afụ nọmba kwụrụ ebe ehe na-aga n'ikwu n'ihu n'anya mụwa ego mmiri nwafọ ọkịja hmm. na ya ashọransị onye ọbụla nga ma strok onye niile m gwọrọ onye ọbụla ọya ha na hmm. ego onye kwa m echi ya bak ọkwa ụnụ nụ ife o kwu onye ọbụla bịa ebe a ma strok ọya ọ sọkwa nya bụrụ i buru ya bịa ebe ọ gwọrọ ya ọbụla dị ọya anaghọ ego afụ i ji bịa ga-enyechi ya kwa gị ya bak bife ya na yes ihe agazie ebute m ofu efi ọ bụ moto ebi m

ọ lụbazie ọlụ lụsịa ọ dị mma kwụsịa ya ụgwọ ya jezie akwado for Thanksgiving ok ụnụ alụgoro uhe arụ ọrụ mba ọbụla ka ije ka ije ụdị a ịma na mfe ụdị ife ọkpa na-apụ m ije nna na-ese m biko akarịgo m iji fon

ya ekwu ofu nkwu eme ofu mme ọ bụrọ obele ife penti nke ọfọzi nwezi ike onye ọzọ ya abịazi from me ya penti ya nwaanyị talọg nke ọzọ agazie a na-agwọ ọ na-ele bụ dibịa akọba ya bụ ọdụ ee mba ọ bụla otu a ka ọ dị ihe na-agbasa ozi ndị ọdịnala na ndị arụsị

ise because ọsị niile mere ihe niile a nabara mkpa na-eshi ya enu this video na-eshi ya ego because ya mmiri ọsị si niile unu na-eshi mere ya ihe agbara ọgụ mana arụsị adị ya nke bụ ọ eziokwu dị ya egbutego mmadụ anyị egbu ya wee na nanị debe ka ya na-eme ise ee otu a ka ọ ọ dị jegbu igbo ọgbaju ọgwụ ise ọ ka na-agba ike na-agwụ ụzọ oyibo ya gị ike na-agwụ Mm, ee Mm. ọ dịrị na mma na eke na oye na afọ na nkwọ ise a n'ụbọsị n'anọ ka ọ sị ka ọ kpọba anyị n'ime na-eme ọ sị na onye ọgwọ stroke stroke lụrụ ya na partial stroke ọ bụ ọ bụrọ obele ife yes ị ma na ngwa ahụ na ndị mụọlụ ụlọ ndị mụọlụ ụlọ na ife olidi bụ onye ya esi from me bịa ọ lụsịara ya ọrụ ka ọrụ tọpụ nke ị na-agbakwa awele nwa m enwere ilu ịgbara m ajụghị ha awele enwere ncha nwa ọkụkụ oke ncha na okuku nwa nke a na-akarịrị nwa nke a na-akarịrị lefe ugbu a ụtọ lumana wa new york ulum anna wa new york yes ị na-ekwu na-atọ ọ na-atọ asị nwesịrị atụ nke a bụkwa ndị business ndị na-azụ afịa ndị afịa main market na-achọ nwoke nọ n'egwu